Le Mark O'Connor thar n-ais ón Astráil is na Geaneys i mbarr a maitheasa bhuaigh an Daingean Craobh Club Chiarraí an tseachtain seo caite, an éireodh leo Craobh Peile Chiarraí a bhuachaint? Nó an gcuirfeadh na Crócaigh Cill Airne foireann nach raibh sé buaite acu ó 2018 stop lena ruathar? Bhí Dáithí de Mórdha agus Aodán Mac Gearailt i dTrá Lí don chluiche seo.
Tony Brosnan anois agus é buailte ar an taobhlíne, pas láimhe isteach ansan agus an-bheart an seilbh coimeádta ach arís an-chuid cosantóirí thiar ag an nDaingean fhéinig. Sin iarracht mór groí fada agus, bhuel, an-iarracht a bhí ansan chun an dara pointe a dh'fháilt. Seo chugainn an Daingean babhta amháin eile, caid. fada díreach a thaitníonn leis na tosaithe. Sin Conor Geaney anois ag dul isteach i dtreo na cearnóige. Tá beirt triúr á dh'fhéachaint leis ach is cuma san. An chéad phointe faighte um thráthnóna. Tony Brosnan á thabhairt uaidh chomh fada le Billy Courtney ach an-bhlocáil ar fad ar fad ansan thiar agus seo chugainn an Daingean babhta amháin eile. An-chaid ar fad go Niall Geaney. Agus isteach arís, uair amháin eile, go Conor. Tá Conor struip siúil fé isteach i dtreo na cearnóige. Tá an uille géar agus, bhuel, an ceann san seolta thairis an trasnán fhéinig agus don turn san. Bhí sé a d'iarraidh áit sa líontán a phiocadh amach ansan, is dóigh liom. Címid ansan arís an blocáil iontach. Ach ón dtaobh eile ansan, iarracht ar bháide ó Chonor agus caithfidh an Daingean imeacht siar chun dul chun cinn más maith leat. Mikey Geaney anois ag dul ar ruathar dó fhéinig. Tá an fear seo tapaidh. Tá sé láidir. Tá sé pointeálta lena phasanna chomh maith. Ar nós an chinn sin, iarracht mór groí ard ansan ó Chathal Bambury agus, bhuel, an chéad duine ón Daingean atá tar éis scóráil seachas Conor Geaney. Deas isteach ó Mikey go Dylan Geaney. Dylan ag féachaint i dtreo na sprice. Uille an-ghéar ar fad ach bhuel, sin pointe an-bhreá ar fad. Anois mar sin, tá spás ón dtaobh thall aiges na Crócaigh más féidir leo aon ní a dhéanamh leis. Billy Courtney anois agus iad ag gluaiseacht go deas ó dhuine go duine. Tony Brosnan anois an seilbh aige. Dhá phointe faighte aige. Sin pas deas meáite isteach i dtreo an spáis agus an ceann san seolta thairis an trasnán agus, bhuel, Billy Courtney lena chéad phointe anseo tráthnóna agus anois, mar sin, níl ach pointe amháin idir na foirne. Tá sé aige Kieran O'Leary. Ciarán ag féachaint i dtreo na cearnóige. Pas fiarsceabhach amach i dtreo Tony Brosnan. Tá sé faighte ag Tony. Tony lena chiotóig agus an ceann san seolta thairis an trasnán agus táimid ar chomhtharrac anseo. Sin pas deas eile isteach i dtreo Brosnan. Brosnan, beirt á fhéachaint leis. Tabharfaidh sé uaidh é agus, bhuel, sleamhnú ar an dtalamh ansan. Bhí Marc Ó Sé an tseilbh coimeádtaithe ar éigean aiges na Crócaigh. Ach an bheart déanta acu. Gavin O'Shea anois, mac iarbhainisteoir Chiarraí, Pat. Pas gleoite eile isteach ansan ó Kieran O'Leary. Sleaschéim, slí amháin, slí eile. Tá so go diail ar fad má thagann faic dá bharra. Marc Ó Sé anois ag dul i dtreo, nó ag féachaint i dtreo, na sprice agus an ceann san seolta thairis an trasnán aige. An-chomhimirt ar fad. An Daingean ag fanacht naoi nóimintí ins sa dara leath lena gcéad scór. Ach ar iompú do bhaise, na Crócaigh ag dul ar an ionsaí. Marc Ó Sé an-fheiceálach anseo, go háirithe sa dara leath. É siúd ag dul a ruathar do Shéighnigh, an tseilbh coimeádtaithe aige agus pas tugtha uaidh aige. Agus an iarracht i ndeireadh na dála anseo ó Tony Brosnan agus sin pointe gleoite eile. Go dtí seo, ach níl deireadh déanta fós aige, bí siúráilte dhe. Pas siar chomh fada le Tom Doyle, atá díreach tar éis teacht isteach. Ní dóigh liom go raibh Micheál Potts ag súil leis an bpas san. Marc Ó Sé anois. Marc Ó Sé le iarracht mór groí, ard, ealaíonta, pointeálta a thairis an trasnán. An dara pointe ag an dara lár páirce. Thá sé nótáilte anso sa dara leath. Nótáilte agus an foighne arís. Thá sé luaite agam cheana fhéin. Ach is dócha, de réir na rialacha, go gcaithfidh tú é sin a dhéanamh. Pé scéal é, Evan Looney anois leis an gcic saor an chosaint an-scaoilte ar fad, Billy O'Connor. á thabhairt le pas láimhe. Thá sé ag Conor Geaney anois. Iarracht th'anam 'on diucs, an-bháide ar fad ó Chonor Geaney. Bhí sé i bhfad amach ón mbáide agus anois, mar sin, tá an lasair sa bharrach. Agus sin an rud, is féidir leat caid mar sin a thabhairt dona chuid tosaithe ach na Geaneys, an dainséar! Seo fear a fuair scór nóimintí beaga ó shin. Brian Looney agus iad ag gluaiseacht go deas anois ó dhuine go duine ach arís brú millteach á chur orthu. Faobhar na bróige arís ó Tom Doyle agus, bhuel, fé mar a dhein sé, ba dhóigh leat gur replay a bhí ansan, an rud ceannann céanna déanta aige. Sin é an tríú babhta anois, tá sé feicthe agat, tá a fhios agat. Tá an scil seo cleachtaithe aige, níl aon dabht.
Matthew Flaherty anois. Ceart go mbeadh sé siúd lán d'anam agus lán de cheol. Agus é tagaithe isteach le b'fhéidir deich nóimintí anuas. Sin pas dainséarach isteach ansan agus a mharc tógtha ansan istigh ag Dylan Geaney an babhta seo. Ceann san buailte ag Dylan, tá sí cuacha agus an ceann san seolta thairis an trasnán agus an Daingean. a ngob chun cinn arís acu agus níl an cluiche so críochnaithe ná faic mar é agus tá sé éirithe anois agus seo chugainn Tom Sullivan anois don nDaingean. Tá spás mór os a chomhair amach mar gan dabht tá na Crócaigh a d'iarraidh scór a dh'fháilt agus, bhuel, bhí san liobarnach, bhí san ard, ró-ard, ró-liobarnach agus.

an ceann san cruinn, an ceann san thairis an trasnán agus sin an dara pointe fachta ag Paul Geaney anso. Agus an chic amach deireanach tógtha ag Gavin Curran ansan agus an fheadóg deireanach séitithe ag Séamus Mulvihill, Pádraig Corcoran agus a lucht bainistíochta sásta agus an cluiche so buachaint.